na ndị Igbo kwenu ndị Igbo kwenu anyị Igbo kwezuonu anyị Igbo ọma na-ege ntị ekene m unu asị m nke e chiri nya zalụ onye unu na-anụ onu ya bụ maazị Otiegwu anyị nọ n'oge ndị Igbo nke South Africa Internet Radio o nwere ọtụtụ ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa mana na mbido ife kachasị mkpa bụ okwu anyị ga-etinye ọnụ n'ụbọchị taa bụ ife gbasalụ ife na-eme n'obodo a na n'obodo ndị ọzọkwa ndị Igbo na-agba mbọ ya bụ ife bụ anyị sị ka anyị malụ ife kpatara eji abụ nwoke jee na ana Igbo nụọ nwaanyị nụsịa nya bụ nwaanyị dulu gbagote n'obodo South Africa maọbụ n'obodo ndị ọzọ ndị be anyị nọ wee na-agba mbọ tupu ịmalụ ife na-emenụ nya bụ nwaanyị agbapụ sịkwazịa na nya bụ di ya ama nụzi ya ma di elurokwazi ife ga-anụ ya nke ọzọ ma ọ bụ nke ọzọ o soro ndị ka akụ gabazịa gbarapụzịa di ya maka na nya bụ ife emego n'ọtụtụ obodo anyị wee sị ka anyị malụ ka anyị tinye nya bụ okwu ọnụ n'ụbọchị taa n'oge ndị Igbo ka anyị malụ ife butere ya ma ọ bụ ọkpụ isi amarọ akpụ ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ anyị Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu asị m nke e chiri nya zalụ dịka okwu anyị kpụ n'ọnụ si wee dị anyị na-ekwu maka ife kpatalụ eji abụ ọtụtụ ndị be anyị nụọ nwaanyị na be anyị wee duru gbagote obodo South Africa maọbụ obodo ndị ọzọ tupu ịmalụ ife na-emenụ nya bụ nwaanyị agbapụ n'ilo soro nwoke ọzọ ọtụtụ oge nwaanyị asị na ya ama nụkwazi na di ya nwa ezurozi ife ya anụ ya nya ka anyị na-asị ka anyị malụ gịnị na bụ ife na-akpatagasị ụmụ ife dị etu a n'obodo South Africa ma obodo ndị ọzọ dị iche iche em onye anyị na ya nọ bụ Ichie Agụjiegbe nwanne anyị nwoke anyị sị ka anyị malụ ife kpatara ya ka ọ ma ife ọ ya agwa anyị bụ ebumnobi ya maka ife na-akpata ife ndị dị etu a nya ka anyị na-asị gịnị ka i che kpatara ife dị etu a ji eme ebe ndị be anyị nọ Otiegwu Igbo ekene m gị Igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwazi m unu sị na anyị bụ Igbo anyị ga-adịkwanụ a bịa n'ebe ajụjụ ị jụrụ m nwa bụ chief Agụjiegbe nwa mekwara anya na ya bụ ajụjụ bụ bịa nwee na mpaghara nke nghọta nke m ihe na-ebute nke nwaanyị ịgba ọsọ ma ọ bụ nsogbu dị otu a nke a ị jụrụ m na-abụkarị mgbe ụfọdụ anyị bụ ụmụ nwoke ada agwakebe ụmụ nwaanyị ndị anyị chọrọ ịnụ eziokwu hmm? o nwere ike ọ ma abụ eziokwu na ụdị nke na ọ ịtụ asị kama nwere ike ọ bụrụ eziokwu dị nke na anyị ee eh, amalọ ka anyị esi ha nye o nwere ike ọ bụrụ na anyị nọ na B anyị na-agwa ha na ọ na A ka anyị nọ ma mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na anyị nọ na A anyị na-agwa ha na ọ na B ka anyị nọ ee so and agwachazie ihe niile na mechazia anụ ya bụ di na nwunye bụrụzie gbagote ya bụ obodo oyibo ee nke nwaanyị ama abụzi ihe ahụ a gwala ya ka ọ na-afụzi ee maọbụ ọ bụrụ na ọ bụrọ ka o si etu o si chee ka o si wee dị ehe, wee bụrụ gịnị na ihe ahụ a gwara ya n'izizi abụrọ ihe ọ na o nwere ike ọ bụrụ na a gwara ya na ego adịrọ mechaa fụ na ego karịrị o nwere ike a gwa ya na ego dị nnukwu mechaa ọ pụtazi a fụ na ego adịrọ o si wee chee ọzọ dị ka ibe bụ na o nwekwara ụmụ nwaanyị ndị anya na-adị n'elu ya bụ ndị a bụ na ha pụta o nweghị ihe i me ka i meta ha mma hmm? and i duruzi ụdị dị otu a pụta nwee ike na-afụ gị as ọ gị bụ ọkacha igbo na mgbe ị bịa ịnụ ya mana mgbe ọ bịazi ya bụ ebe ị na-ekpo ya wee bata wee fụzi na e nwekwa ndị bụ ọga ndị ọga ndị ndị na ya bụ ọga ya kpọkpọtala ya nwere ihe ọga ọ na-etiri mkpu ị ghọtago ị ma na ebe ndị onye bi jedebe ka onye si bido mhm. so onye na-akpa ego bụ ebe e, ego ọbụla nwere level ị nwere ike bụrụ odogwu na Ụmụchima mana e nwere ike ọ bụrụ na odogwu Ụmụchima bụ onye nyere ihe ego ọ na-eri bụ odogwu n'Enugwu ị ghọtago ọ bụ ka ụwa si dị hmm. ebe dị iche nke otu nwere ike ya bụ nke nwaanyị anya dị n'elu bịazi ya bịa fụ na ọga ya nwekwazi ọga nke ọ- nke bụ ọga ndị ọgazi anya adị ya n'elu ọ gbasoro ọga ndị ọga Mhm. mana ị makwa na nwaanyị anya dị n'elu bụ nwaanyị anya dị n'elu nwaanyị anya lukwa n'ala mana ọ bụrụ na di ya enwerọ o soro ya nọrọ a na-atakwanụ akị eh, na-eme ka ihe dị mma oge na-adịghị anya ihe dị njọ dịkwanụ mma ghọtago ọ ka o si ha m n'ọnụ ya bụ ajụjụ dị anyị kenee gị rinne ichie otu egwu ndị daalụ rinne otu egwu ndị Igbo. Em, anyị ejekwuru nwanne anyị nwoke bụ oke osisi na-abụ anyị ma ife o nwere ike ikwu maka ya bụ okwu maka na ya bụ okwu na-agbagoju anyị anya ọtụtụ mgbe ya ka anyị ji sị ka anyị buru okwu a wee sobe ndị ichie anyị mara ife ha nwere ike ikwu Em, oke osisi na-abụ Otu egwu ndị ya bụ okwu anyị ji wee bịa bụ gịnị na-akpata eji abụ ndị be anyị jee na be anyị nụsịa nwaanyị dugote n'obodo a ma na obodo ndị ọzọ anyị nọsị agba mbọ tupu ị ma ife na-emere nya bụ nwaanyị agbapụ n'ilo n'ọtụtụ oge nwaanyị asị na ya anụrọzịkwa nya bụ di ya kedu ife na-akpata ife dị etu a ọ bụ na nwoke agwarọ ya eziokwu ka ọ bụ gịnị ọ na-agbagwoju anya maka na ọ na-agbawa obi ya ka anyị sị ka anyị jụọ ka anyị mara ife ị nwere ike ikwu maka ya
otu egwu ndị Igbo ndalụrụ nne otu egwu nnukwu mmadụ anyway otu ajụjụ a si wee bịa ọ dị ọsọrọ bịa ajụjụ a na-emeghị expect eziokwu you know mana a ga-asakwanye ya maka na a da-ekpuwe afọ ime aka eziokwu ada aka adịghị ekpuchiri ọnwa eziokwu Ee, ajụjụ ị jụrụ m kịta um, o zoghị ezo enwe m ike ịsịkwanụ mba ka a hapụ ịtụnye idea maka na ajụjụ ọma ka e ji wee bịa so ihe m ga-atụnye ebe ahụ bụ that na ị na-anya ịfụ na some people at times ha na ịchọ nwaanyị ha ga-anụ e nwere ike ịfụ some guys ga-eje burulu moto mewe ihe na-ekwesịghị na ha ga-eme hangawa aka mewe ife dịgasị iche iche na-ekwesịrịghị ime maka ịma na ya ha bụ nwaanyị chọrọ ịnụ Eyo, maka onye ọbụla chọrọ ịnụ nwaanyị ebelivuru m na ị chọọ ịnụ nwaanyị kpee ekpere na ị chọrọ ịnụ nwaanyị i rute i wechuo onwe gị ala jehova ga-egosikwa gị nke bụ nke gị maka na nwaanyị bụ nke gị ọ sọgodi gị jiri ego i jihozi ego echi nke bụ nke gị bụkwa nke gị mana ebe anyị nwa bụ ụmụ nwoke na-enweta problem at times bụ ebe ha nyechara aka gị mebie mistake kolu onye na-ekwesịghị ịnụ gị because o nwere nwaanyị ga-ekochara aka ọ sị mba ya ga-esokwa gị o soro gị rutezie n'ụlọ ọ bụrụ na ọ bụrọ ihe o mere expect ka ọ fụ kee ihe ị chọrọ ka o mezie ị ghọtago maka na e kere n'ọnụ eke e nwere ụmụ nwaanyị anya dị n'elu just like otu ọkwa aka m Agụjiegbe zuru ekwu but na o nwere ndị anya dị n'elu and ndị ahụ anya dị n'elu anya dị ha n'elu so nwoke ọbụla bụkwanụ nwoke chọrọ ịchọ nwaanyị hangisi aka na ọ na-achọ nwaanyị ị fụ na anya dịkwa nwoke ahụ n'elu so anya onye anya dị n'elu ka ọ ga-afụ ya bụ na ife onye chọ ka ọ fụ ife onye chọ ka ọ fụ i kwucha ya n'ọnụ ndị agbọ ị ghọtago so mụnwa na-asị that na nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị at least cut your suit according to your size eziokwu ị ga-afụ nke bụ nke gị ị nụ nke bụ nke gị ebelivu na ọ gbagote ebe a ọ ghala emegharị ọ ga-ama na ị bụ ị bụ nwoke you understand mana ọ bụrụ na ị pụọ n'ama gị mechee amansị abatazie n'ụlọ na-ajụ na ọ kwa onye mere amansị a n'ama bụ ihe a then onye ahụ adị disappointed ọ atụwazi ọ dịka o nwere ihe ọzọ so anyị anyị ga-ebidogoro ebe ahụ anyị ebelivu na i si ebe a kwanyewolu onwe anyị ugwu. Ah, mgbe mgbe oge na- mgbe oge ga-eru ọ bụrụ na ọ continue otu ahụ a chọwakwa ụzọ ọzọ maka na a sị na na ah, ugwu weta mgbaji ukwu e wetara ejeketa ije ezuo ike

ka anyị tụgharịkwa uche dịka nsi wee gwa unu n'oge ndị Igbo a bụ ebe anyị na-anọ atụgharị uche akpa elo akọkwa akụkọ maka ife banyelụ ndị Igbo ka o esi wee dị mma ife anyị na-eme na daalụ rinne ka anyị na-agakwa n'iru anyị kakwa n'oge ndị Igbo nke South Africa dịka nsi wee gwa unu na mbụ ife anyị na-achọ ka anyị mara ife kpatara ya bụ gịnị bụ na ndị be anyị nụọ nwaanyị na be anyị wee dugote ya obodo South Africa ma obodo ndị ọzọ ebe ndị Igbo na-agba mbọ dị iche iche tupu ị mara ife na-emenụ nya bụ nwaanyị agbapụ n'ilo si na ya ma nụkwazi di nya ka anyị si ka anyị nụkwa n'ọnụ nwaanyị maka na nya bụ nwa bụkwa onye Igbo bụrụ onye be anyị di ya sikwa n'anị Igbo wee nụgote ya wee bịa obodo a ya mere madam anyị si ka anyị mara gịnị bụ ebumnobi gị kpatara e ji abụ a nụta ọtụtụ maọbụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị tupu ị malụ ife na-emenụ fa agbapụ n'ilo gịnị ka i che kpatara ya Nna, ajụjụ gị a o bukwere ibu o. ajụjụ ya bukwere ibu o. na-atọkwa m atọ o but na m ga-ekwukwe ka m si wee mata na ị mala ndị be anyị sị na nwoke chọba nwaanyị ọ gwa mma ya maọbụ mpa ya maọbụ ada nne ya na ọ chọrọ ịlụ nwaanyị o wee jee ruo na ala maka na anyị- ha bụ ndị ụlọ na ala ha na-afụcha ụmụ agbọghọbịa na-etofute na-afụ ka ha si akpa agwa na-afụ ka ha si eje mana oge ugbu a bụ ụmụ nwoke pụta ọ fụ onye ike ya buru ibu maọbụ o yi koi koi na-apa step ọ sị na n'o jekwu nwaanyị mara mma ma o wee chefuzie na ndị be anyị kwuru mee ka anyị mata na na agwa bụ mma nwaanyị mm. na anaghị anụ nwaanyị n'o toka ogo anakwa na anụ ya n'ọ maka mma anakwa na anụ ya ihe nke ọ gụla akwụkwọ mm. ị fụ nwaanyị n'ụzọ i bu ụzọ shala na ụgbọelu gị ruru 20 na-agba na ụgbọala gị ruru 5 Ah, ya bụ ah, ama m ka e si asị ya na ize ya bụ ise so mgbe ịbụ na asa n'ụzọ gwachara ya na n'ụgbọelu gị ruru 20 ọ ruo 10 ma ụgbọala gị n'ọ gị bụ Dangote so mgbe ị lụrụzi ya bata n'ụlọ ọ fụrọ ihe bụ isi block na be gị n'ihe ị na-agbakwa bụ bicycle and na ụlọ ị nọkwa bụ rent so mgbe ahụ nụ maybe nwaanyị ahụ ị kpọ wee bata mgbe ahụ ọ nọọla ya na dakota wịara ya na ndị nwunye mbụ plen ahụ ị na-eji eturu ya ọnụ awịara so ị kpọrọzi ya batazia n'ụlọ ọ fụọzi ihe ahụ i ji wee toru ya ọnụ so mgbe ahụ zinụ mgbe dakota ahụ fụkwara ya n'ụzọ gbaa brake maka ihe i ji wee rụwa ebe upi ahụ kpapụrụ azụ ma ọ bụrụ ọmaka ọ bụghị na nwaanyị ahụ lọvụrụ gị ma ọ bụrụ ọ laikiri gị so ọ ya bụ ihe na-eme ọtụtụ ụmụ nwaanyị ha ji agba n'ilo ha bịazie ahụ nọrụzie n'aka gị ahụ maka na ị kọwaghara ya onye ị bụ ọfụma ihe i nweha i si ya na i nwe ya so ya wee kwere gị because ọ lọvụha gị ọ laikịha gị ihe ọ laikiri bụ ego ahụ ihe ọnụ ahụ niile i turu ya so mgbe ọ fụtazi n'ụnọ o wee fụzia na ihe i siri i nwere i nweha ya so onye ahụ gba Mercedes gbazia brake ọ makpo ọ makpo ọ makpo n'iru moto ihe ị ga na-anụzi bụ na nwoke na nwaanyị agbasala ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị azụha azụ na be ha nwaanyị etochaa n'ụlọ ọ mahụ ka e si esi nri ọ mahụ ka e si esi rice ma bụrụ nke ofe nwoke lụrụ nwaanyị ka o doziere ya ụlọ na ọ bụghị ka ọ gbasara ya ụlọ ọtụtụ ụmụ nwoke achọghị iri hotel na-eri nri a na-esi n'ilo ha chọọ na-eri n'ụlọ ha but ọtụtụ ụmụ nwaanyị amaghị ka e si esi ya anyị wee pụtazie nke a na-akpọ na-eje n'obodo oyibo a na-akpọ South Africa ebe a ka chọọchị na wee gbasakwuo n'ebe ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke nọ ndị be anyị ekele m ụnụ onye mụ na ya nọ n'ụbọchị taa bụ enyi m nwoke bụ maazị Chronicle ee eh, odogwu asị m ka m mara ka ife i chelụ n'uche nke gị butele ife dị etu a ji eme n'ebe ndị be anyị nọ maka na ọ na-agbawa obi gịnị ka i chelụ onye nke m imeela ndị be anyị ọ wụ na a sị m kwuo m ma-asị na ọ na-adị mma nwoke chọọ ịnụ nwaanyị ọ jụọ ajụjụ ọfụma marakwanụ onye ọ na-anụ ka o si akpa agwa maragasịa ihe ọ na-eme na ihe ọ dịghị emeta ọfụma ọ bụrụ na nwoke je ịnụ nwanyị ọ mahụ agwa nwanyị ọ na-anụ maka na ndị be anyị ndị Igbo na-atụ ilu sị na agwa bụ mma nwanyị ya ka o ji wee dị mkpa before nwoke achọ ịnụ nwanyị ọ mata agwa onye ọ na-achọ ịnụ marakwanụ ka ọ ma esikwa ihe ka ọ mara ka ọ na-agba n'iro mara ka ọ bụ onye na-erubere nne na nna ya isi maka na ọ bụrụ na nwaanyị erubeghị nne na nna ya isi ọ gaghị erubekwere di ya isi ya ka o ji wee dị mma ịma agwa nwaanyị ị chọrọ ịnụ maka o nwere ị nwere ike nụcha ya ị na-aṅụrị na ị nụtago nwaanyị ị mahụ ka nwaanyị ị nụrụ ọ bụ onye okomoko ka nke ị nwere ọ ga-ezukwere ya mana mgbe ụfọdụ a sị m kwuo m asịkwa na ọ na-esikwa ụmụ nwoke ndị be anyị n'aka maka na i je ịnụ nwaanyị ị gwanụ onye ị chọrọ ịnụ eziokwu maka ị gwa ya eziokwu o nwere ike ya nwa agwakwa gị eziokwu unu naabọ aghọta onwe unu maka ọ na ị na-eje ịnụ nwaanyị na-ezo agwa gị na-ezo ka ị ha ekwute ị sị na i nwere nke a ọ na i nwere nke ọzọ emechaa n'ikpeazụ ọ bụrụ na ihe niile anyị ji mee ọnụ na i nwere na o nweghị nke i nwere nwaanyị batazie ọ na ị kpọgote ya obodo oyibo o nezie anya nwee ihe niile ndị a niile ị gwara ya o nweghị nke i nwere o nweghị nke ọ ga-afụ ị fụ na nwa ịhụnanya o nweburu ebe ị nọ na mbido oge unu bidoro ịhụnanya nwa ga-eji nwayọ na-agbatu ị fụzie na ihe gịwa na-emezi ihe ndị oyibo na-akpọ situation control management ya wụ na ihe adịrọ mma na marriage ọ na-adị mma iji eziokwu bido marriage ka ihe niile a na-eme na-aga n'anya ya n'anya ya ndị be anyị otu a ka ọ ha m n'ọnụ
dịka nwanne m nwoke si wee kwu ma ndị ọzọ kwuru okwu maka ka mụ na ya kpasara ụka anyị pụrụ n'ilo wee jụkwa ndị ọzọ dị ka anyị mara onye ọbụla wee kwuo uche ya bụ na ife m chọpụtalụ na ife m ghọtara n'ife niile a bụ na eh, ife na-eme anyị si anyị n'aka anyị bụ nwa ọkụkọ na-ebute ife eji ewuri akwa anyị ndị mmụọ si ka a yiri ụkwụ onye asa n'ezie ya bụ ife m na-achọ ịkọwa maka ya bụ ụmụ nwoke ee a sị na a chụsịa ufu adụọ ọkụkọ ọdụ ụmụ nwoke ị chọọ ịnụ nwaanyị ekemana aka gị n'elu ka o wee kwe gị omume maka na o nwere onye ọbịa karịsịrị n'okike adịghị eke n'ụlọ ebe ọ bụ na onye a bụ onye ị chọrọ ịnụ ka ngị na ya bili wee kpakọ ezinụlọ ọnụ zụọ ụmụazị ka ụmụazị wee zụọ unu echi gwa ya nke bụ eziokwu maka na ejiro ntụ na aghụghọ ebi n'ezinụlọ ndị be anyị ji wee kwuo okwu wee sị na a da-eyiri onye ụlọ akwa na onye ezi ka a na-eyiri akwa onye ụlọ maara ka ị dị mara ka ị ra mara ebe ị na-edebe isi ya na onye ị ya-ekele ekike yiri akwa bụ ndị ezi na ọ bụrọ ndị ụlọ nke pụtara na ị kwesịrị ịgwa nwunye gị ngị na ya ya-ebi n'ụlọ nke bụ eziokwu gwa ya ka ị ra a ya ebidogoro ebe ahụ nke ọzọ bụ na nke bụ eziokwu bụ na anyị maara na o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị gbara ọrụ n'ọtụtụ ebe dị iche iche nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị dị ka enwe ife ọ sọkwara gị mee enwe anya dị ya n'elu nwerọ ife i mere enwe ka ọ kwụsị ịrị elu nwerọkwanụ ife i mere nkịta ka ọ kwụsị iri nsị ụfọdụ sị na o nwerọ ife i mere onye bicycle ka ọ- ọ pụọ ya na ịbọọlụ gị ike o wee bụrụ ya ya mere ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe n'ụbọchị taa wee na-agwa onye ọbụla were eziokwu wee buru ụzọ were eziokwu wee fili isi ị chọọ ịnụ nwaanyị gwa onye ị chọrọ ịnụ ma ndị be fa nke bụ eziokwu onye ọbụla ngị na ya na-eme ife kwuo nke bụ eziokwu ya bụ isiokwu anyị ya bụ ebe okwu anyị gbadebere ụkwụ ma nwoke ma nwaanyị were eziokwu wee fili isi were eziokwu wee gbado ụkwụ ọ gwụnụ ka ọ ra m n'ọnụ daalụ nụ